Wawa zfumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata amene amafuna kupha chibwenzi chake chifukwa chakuti chibwenzicho chatenga mimba ya munthu wina. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Future. Future amachokera ku Malawi komweko ku Makanjira. Mnyamata ameneyu amapanga chibwenzi ndi mtsikana wina amene amatchedwa Bebina. Iyeyu ndi Bebina china chilichonse chinali bwino. Ndiye nthawi zonse akafuna kugonana ndi Bebina, Bebina ankamuuza Future, Udziwa chani, panopa sindifuna zogonanazi, chonde ndidikire ndimalize kaye sukulu. Future anamumvera Bebina, ankaona kuti ndi ganizo labwino limene akunena Bebina. Nde akhala limodzi kwa nthawi yayitali ee. china chilichonse chimene amapanga Bebina, Future ankamuthandiza. Kunkhani ya ndrama, kunkhani ya zovala amamgulira china chilichonse amampasa. Nde wakhala ee nde week yatha Future adayamba kuva mphekesera zakuti Bebina ali ndi mimba. Zosatira zake adamkumaniza Bebina. Adayamba kumfunsa Bebina ndava kuti akuti iweyo uli ndi mimba ndizoona? Bebina sadakane. Ananena chilungamo. Eya ndi zoona. Ndiye Future adafunsa, Mimbayi ndi ya ndani? Bebina ananena kuti ku sukuluko ali ndi classmate wake ndipo iyeyo ndi classmate wake adali mu m'chikondi. Zotsatira zake anamupatsa mimba. Future anali odabwa pozindikira kuti Bebina amamupreya. amadyetsa kuwiri. Zosatira zake Future adamuuza Bebina, okay chabwino zimachitika zimenezi usadandaule munthu ndi munthu munthu amalakwitsa. Apapa zimene tipange ndakukhululukira tingokhala ma friend Bebina adali osangalala pokumva kuti Future wavomereza komanso waonetsa mtima wabwino nde anthuwa amakhala bho bho ngati ma friend. Nde week yatha yomweyo Friday Future anamuitana Bebina, tabwera kunyumba ndagula zinthu zokhudzana ndi mwana wako. Udzatenge komanso bafa losambitsira mwana wako udzatenge. Zotsatira zake Bebina adali osangalala pokuva kuti Future amene ali ex wake akumfunira zabwino. Anapita kunyumba kuja, atafika kunyumba kuja anaonadi zinthu zimene anagula Future. Zinalipo zinthu zambiri kwambiri. Zotsatira zake anampatsa chakudya, adayamba kudya chakudya chija uku akucheza. Atamaliza kudya kuja anatenga zinthu zija nkumapita kwawo. Atafika kwawo wakhala kumene kuja mpakana Saturday and Sunday. Monday week ino ndi pamene amayamba kuva kupweteka mmimba. Nde anthu amangoti ah mwina mwanayu mwina mwanayu. Nde atamtengera kuchipatala. ndikumene anapanga confirm kuti mtsikanayu wadyetsedwa poison ndipo poison ameneyu ndi slow poison amagwira ntchito pang'ono pang'ono ungathe kutha week uli bwinobwino amakudya pang'ono pang'ono nde poti iyeyu anathamanga kuchipatala mwachangu zotsatira zake doctor anakwanitsa kumuthandiza koma munthawi imene iyeyu adali kuchipatala uku future amauza anzake mkazi uja ndathana naye, mkazi uja ndampasa poison izi ndi izi, zotsatira zake mphekesera zinayamba kumveka pena paliponse mpakana Bebina zinamfikira koma ubwino wake Bebina kuchipatala kuja adakwanitsa kumthandiza ndipo panopa ali moyo nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro makamaka atsikana, atsikana ngati mamuna simunamkonde ndi bwino kumuuza. osamutayitsa nthawi yake zimene anapanga apapa bebina ndizolakwika kwambiri amayenera kumuuza future kuti ineyo sindingakuberekere mwana ineyo ah sindimakukonda koma anamuyenda njomba mpaka na future adaziwa yekha akuluakulu choziwa wekha chimakhala chopweteka kusiyana kuti munthu uja akuuze atsikana yesesani kukhala okoma mtima ngati mamuna simunamukonde muuzeni chilungamo mumpweteka zimuvuta amva kupweteka komabe ayiwala kusiyana kuti adzadziwe yekha chifukwa akadzaziwa yekha azakupangani chipongwe choti muzapanga regret moyo wanu wonse apapa bebinayu wapulumuka koma moyo wake sukhalanso chimozimozi.